Inis dom faoin rud seo a bheidh ar siúl ar ball beag faoi Coláiste na. Chuir sé ionadh orm nuair a dúirt tú liom roimh an chlár go raibh siad i prefabs le, cad a dúirt tú? le fiche trí bliana anuas? le fiche trí bliana ag an scoil. That is, sin scannalach amach is amach, is cuma cad a. Tá sé iomlán scannalach, tá an ceart ar fad agat ansin.
Like an. Sa Gaelcholáiste Reachrann, bunaíodh í sa bhliain 2001, d'fhreastail mé féin air idir 2000. 7 go 2013.
Sea. Agus is cuimhin liomsa agus mé sa bhunscoil nuair a roghnaigh mo thuismitheoirí an scoil seo dom gur gealladh dúinn ag an am go mbeadh foirgneamh éigin againn ag staid éigin i rith mo chuid scoilbhlianta ann. Sea. Agus dar ndóigh tá siad fós ag fanacht. Agus tá na glúnta ag cailleadh amach ar eispéireas ceart scoile anseo.
Agus is, faraor, is scoil dochreidte iontach í. Sea. You know, tá múinteoirí den scoth ann. Tá ardchaighdeán ag baint leis an t-oideachas gur féidir fáil i nGaelcholáiste Reachrann ach faraor níl an chóiríocht chuí scoile ar fáil.
Agus is scoil mhór í freisin, bhí mé just ag breathnú ar an suíomh idirlín, tá suíomh iontach snasta acu agus is scoil an-mhór í a bheith i you know foirgneamh réamhdhéanta, that's uafásach agus tá siad chomh, you know. Sin é, thosaigh siad amach le 31 dalta siar 2001 agus tá fás agus forbairt dochreidte tagtha ar an scoil féin, so tá nach mór 500 dalta sa scoil anois agus tá 20, tá mo leithscéal, tá 22 seomra as 33 seomra lonnaithe i prefab agus nuair a deirim prefab is seomraí fíorlochtach atá i gceist anseo. Tá siad ar fad lonnaithe lasmuigh de de phríomhfhoirgneamh na scoile.
Bíonn fadhbanna leictreachais acu, dar ndóigh. Tá an geimhreadh ag druidim linn. Tá sé fuar sna seomraí seo. Is cuimhin liom féin cóta a chur orm, stocaí móra fada faoin sciorta scoile agus bheith préachta ar fad le linn an ranga. Cuireann sé seo go mór isteach ar na daltaí, cuireann sé seo go mór isteach ar na múinteoirí atá ag iarraidh rang a theagasc. Agus i gceart don phríomhoide anseo, tá sise ag cur brú leanúnach ar an Roinn Oideachais, tá sí ag cur brú leanúnach ar an tAire Oideachais. Agus tá trí Aire éagsúil tar éis bheith i bhfeighil sa Roinn Oideachais ónar thosaíodh an plé seo ar fad. Dochreidte. Agus an trí Aire sin eatarthu féin bhí siad an triúr acu tar éis foirgneamh a ghealladh agus níor éirigh linn sin a bhaint amach go fóill. So, beidh go leor, tá súil agam, le feiceáil agus cloisteáil sna meáin sna laethanta amach romhainn maidir leis seo, maidir leis an bhfeachtas láidir a bhunaigh tuismitheoirí na scoile. Sea. agus beidh mórshiúl ar siúl thart ar cheantar Dhomhnach Míde. So beidh siad ag tosú sa scoil fhéin. Beidh thart ar 500 idir thuismitheoirí agus daltaí ag glacadh páirt sa mórshiúl seo. Go breá. So beidh sí le feiceáil agus tá siad ag impí ar an phobal áitiúil páirt a ghlacadh sa mórshiúl sin. Sea. Ach anuas air sin beidh dream beag i mbun agóidíocht lasmuigh den Roinn Oideachais ar an gCéadaoin ag an am céanna thart ar leathuair tar éis a dó agus tá sé i gceist acu achainí a bhronnadh ar an tAire Oideachais nó duine éigin sa Roinn Oideachais agus tá nach mór 2,500 síniú faighte ar an achainí sin. So tá go leor oibre ag baint agus tá go leor dua caite ag pobal na scoile sa bhfeachtas seo le blianta mór fada ach níl sé sin ceart nó cothrom. You know, níl siad ag éileamh rud éigin atá thar a bheith uaillmhianach. Is bunriachtanais é. Yeah, rud bunúsach. Yeah. Cinnte, cinnte. Ach ar bhealach is am maith é ós rud é go bhfuil na toghcháin ag druidim linn so b'fhéidir go mbeidh. Sin é go díreach, agus tá siad tar éis cúpla cleasanna iontacha a dhéanamh le déanaí. Chonaic mé ag Oíche Shamhna gur ghléas siad ar fad suas mar tógálaithe agus gur glacadh an-chuid grianghraf agus scaip siad sin ar na meáin shóisialta ag cur spéis ar na polaiteoirí áitiúla agus tá an-chuid tacaíocht á fháil ó na polaiteoirí so ardaíodh é seo sa Dáil faoi dhó le linn an samhradh agus arís an scéal chéanna a fhaighimid ná tá siad ar an liosta feithimh you know Yeah bhuel is liosta fada anois é liosta 23 bliain that's uafásach. Dochreidte. Tá sé i bhfad rófhada.
Tá. Agus sílim is mé an Ghaeilge atá muid ar fad i dtaithí ar troid ar son ár gcuid cearta agus na rudaí atá uainn Sea. ach ní ceart go mbeadh éinne ag troid ar feadh tréimhse

ag an scoil do na daltaí seo. But sin in ainneoin. Sin é.
Samhlaigh na féidearthachtaí a bheadh ann leis na hacmhainní cuí acu, so halla spóirt, canteen, níl halla fiú acu le haghaidh tionól, so cruinniú mór scoile. You know, tá siad ag brath ar na seomraí seo agus iad ar fad scaipthe ar fud na háite. Agus tá an scoil ag roinnt scoil leis an scoil Béarla.

go mbeidh siad i bhfoirgneamh buan leis na hacmhainní cuí ar fáil. Yeah. So, tá tusa a rá go dtagann na Béarlóirí isteach nó, no, téann siadsan go dtí an scoil lán-Bhéarla chun ábhar éigin a dhéanamh, no? Abair sin arís? Gabh mo leithscéal? Like, an téann na daltaí go dtí scoil, tagann na daltaí ón scoil Bhéarla go dtí an, an, scoil? No, so, so is scoil lán-Ghaeilge í Gaelcholáiste Reachrann Yeah. ach tá scoil lán-Bhéarla buailte béal dorais, so, Ah. em, Roinneann yeah, so siad. tá an foirgneamh féin á Ah. roinnt acu, so tá sé scartha, so tá, Tuigim.
eh, cúpla seomra ar fáil i bhfoirgneamh ag Gaelcholáiste Reachrann agus ansin na, na, na seomraí eile is Ah, prefabs atá sure. acu Bhuel, níl, agus de bharr, fás tagtha ar an scoil is cúis leis na prefabs seo. Yeah, but that's...
Tá sé in am dúinn anois eh, foirgneamh deas úr a fháil. Tá. Agus tá bunscoil lánGhaeilge díreach um, bunaithe ar suíomh chéanna le Gaelcholáiste Reachrann. So tá campas oideachais ar fáil anseo agus níl foirgneamh ag ceachtar acu.
Uafásach. Bhuel, éist, tá súil agam go n-éireoidh go geal leis an bhfeachtas agus má thagann éinne chun mo dhoras, beidh sé sin ar mo liosta ceisteanna. Le do thoil. Agus impím ar éinne atá ag éisteacht amhlaidh a dhéanamh, más féidir sin a lua leis na polaiteoirí go bhfuil daltaí bochta i nGaelcholáiste Reachrann ag fanacht. ar fhoirgneamh buan agus go bhfuil siad fuar sna prefabs sin mar tá an aimsir seo ag éirí níos fuaire agus níos fuaire. Deirtear é sin, an tseachtain seo beidh siad ag crith leis an bhfuacht, beidh na cótaí móra agus na caipíní olla ag gach duine, sin uafásach sa lá atá inniu ann.
Tá sé. So tá súil, tá súil agam go n-éirí go breá leis an, leis an feachtas agus an, b'fhéidir glacfaidh mé féin páirt ar an gCéadaoin

go raibh siad 23 bliain ag feitheamh ar scoil agus iad sna prefabs dochreidte. So tá súil agam beidh mórshiúl ar siúl sa cheantar Domhnach Míde agus ar an gCéadaoin mar dúirt Katie beidh siad os comhair na Dála ag déanamh feachtasaíocht go n-éirí go geal libh.